zikomo kwambiri mneneri wa chipani chathu uh, cha democratic progressive party uh, ndithokoze atolankhani nonse amene muli pano anzathu uh, partner athu a ford uh, mmalo mwa mapartners athu onse ine ngati uh, director wa political affairs ndinene zoona amalawi ndakugomerani inu mumakwanira amalawi si inu osewera nanu inu amalawi mukasankha chanu palibe amene eh, angapikisane nanu ndiye ndinene kuti mkumano uno ndi woyamba chifukwa tikhala tikubwerabwerabe choyambirira nchakuti ndife stakeholder ku chisankho chimene chilikochi ndipo pokhala atsogoleri akumtunda achipani tikuimilira anthu ambiri amene ali mmudziku amene afuna atimve anthu onsewo anapita kovota sizingatheke kuti tingakamfikire mmodzi mmodzi platform iyi ndiye yabwino imene tiyankhulire nawo kuti kodi ataponya voti yawo chimene chachitika nchotani. So sitinabwere pano kudzakangana ndi munthu koma kuti anthu amene aja akumudzi, anthu avo, ale, avota aja amve kuti kodi tili pati, chikuchitika padakali pano ndi chiti. Komatu ine ndi chimwemwe nnati ndikuthokozeni kowopsa inuyo a Malawi chifukwa muli ndi mbali ziwiri muli ndi mbali yodziwa mademo inuyo inu si anthu amasewera ifeyo tinadziona ife inu mumathamanga mu msewu, inu kumathamanga kuti we want change, mutawunjikana mu msewu mpakana munakwanitsa kutiduduluza. Chifukwa chani? Tinali odziwa kutsata malamulo. Komanso mutawona kuti kuli ena osadziwa kutsata malamulo ndi mantha kuopa zikwanje zina, ndiye munakhala kunyumba phee nkumadikirira kuti demo yathu tidzayipanga tsiku lina. Eh eh, ndiye demoyotu mwayipanga. demo ya dzulo sinali demo ya masewera ndipo inali demo yokwiya nkukweradi kwa zinthu inali demo yokwiya nkusowa kwa mafuta inali demo yokwiya ndi mavuto ambiri amene njala mkati ma school fees demo imeneyo amalawi inu sinu anthu amasewera ndiponso wandale asadzakutengeni for granted Ninati ninene kuti mphamvu zimene timakhala nazo ndi za mu Constitution, Chapter 1, Section 6, zimene zimati mphamvu zathu zimachokera kwa aMalawi. Ndiye a Malawiwo anachita exercise mphamvu zimenezo dzulo. Ndipo ngati chipani chimene nchimodzi mwa amene akupanga nawo tinayenera tibwere pano ndikudzauza anthu athu kunena kuti nzoonadi kutseka kunachitika kovota Ndiponso amene ali ndi mphamvu yolengeza kuti wawina ndani chisankho ndi a bungwe la Malawi Electoral Commission. Kulibeko chipani chimene chingathe kuzichita declare chokha kuti akuti chawina. Mukamumva akumanena kuti akuti ife tawina ndiye kuti ameneyo mutu wake sukuyenda bwino, sakudziwa malamulo kuti amayenda motani komanso chilipo chimene akuthawa. Ndiye ndinati Amalawi ndikuuzeni kuna kuti kunja konse pa dziko lonse lapansi ndiponso dzulo a mtcheya a mec anauza atolankhani awa kuti tsopano takulolani kuti mutha kumapereka zotsatira za kumudzi koma koyamba ndi kumapeto mudzinena kuti unofficial results. ananena bwino ndiyeno kuchokera ku ma unofficial results omwewo amene akhala akutulukawo ndiye kulitu tsunami demo ija yatulutsa tsunami zikuonetsa ndithu kuti mmalawi wakwiya ndipo mmalawi akufuna kusintha ndiye ndinati ndinenepo kuti tili mkati movota kwachitika ziwiri zitatu zimene sizidakhale bwino Mwachitsanzo, inu mukudziwa Kummwera kunali ma centres ena monga Kalimbuka, monga Mpata, kumene kunachitika zinthu zosachita bwino. Mwachitsanzo, kunapezeka anthu 400 plus amene maina awo samaoneka mu primary source imene ili handbook. komanso mu sisitimu samaonekamo. Zimenezo zinapangitsa kuti anthu ena achoke pa mzere because anadikira nthawi yayitali. Chimenecho ife ngati chipani sitikuchitenga ngati chinangokhala chinthu chongochitika ayi. Elections are a cycle. N'chifukwa chake kumatuluka calendar. mwezi wakuti chaka chakuti tidzapanga chotere, mwezi wakuti chaka chakuti tidzapanga chotere. It cannot be an accident kuti zimene zija zimachitika. Ndiye mwa anthu odikirira aja ena ananyamuka nkumapita mwakwawo, amene aja tachita disenfranchise, tawasokonezera ufulu wawo ovota. Ndiye kuli ena amayi ena pa Mpinji anandiyimbira kuti ineyo ndinapita kuti akuti ndikavote koma system imandiuza kuti ndavota kale. kuchipanga chala chija ndithu kumaoneka kuti munthu uyu wavota kale amene sanavote. Kwa ife imeneyo si nkhani yongokhala ya sisitimu, ndi nkhani yokuti wina anakhala pansi tsiku lina n'kulingalira kuti uku kudzidzatere. Ndiye tinati zimenezo zonsezo tikudziona, Ndiye ndinatinso ndinene kuti kuli adindo, kutereku kuli m'dindo amene ntchito yake inali yoyang'ana mashiniwo, ntchito yake inali yopanga zimenezozo. Ameneyoyo wachita let down a Malawi ndipo anapanga dala. Ndiye ku dziko kuno kumakhala malamulo, malamulo amenewowo tsiku lina adzafufuza ndithu pomafufuza zina kuti chinachitika nchani kuti a Malawiwa asapange zimenezo. komanso integrity ya ballot paper yathu munamva inu kuti kunali ma centers ena amene anthu anadzanena kuti iyayi akukhala ngati apa mpochonga iyayi inki yagwera potere ballot paper imayenera kuti chisankho chimayenera kuti munthu adzikhutira kuti chisankho chathuchi chayenda bwino zina mwa zosamvetsa zimene zinaliko kunena kuti pamapezeka inki mwatsoka mutati mufufuze inkiyo uh, unless somebody corrects me but kumene ndamva inkiyo idayo imagwera pa munthu mmodzimodzi yemweyemweyo kumadabwa kuti koma ngozi yaketu ndiye sinali yamaseweratu ngozi iyi ida- idakakhala yopha munthu idakapha munthu ndithu zina mwa zosamvetsa zimene zakumanidwa kumeneko ah, ndi zimenezozo komanso Ma unofficial results aja kudzadabwa kuti chakunoko ku central region kuno akumakhala ngati agwiridwa pakhosi sakutuluka mmene amayenera kuti amasukire kutuluka. Tikubisa chani? Tikusunga chani? Tinayenera kuti zimene zija zidzituluka moyenera ndi cholinga choti chiyende. Ndimatinso ndipemphe a, ndiathokoze koyamba mmene aju- apangira a Suleman anzathu a Malawi Defence Force anthu achitetezo you are above the bar mwagwira ntchito inu mudakati simudagwire ntchito inu chifukwa inu tikukuonani mutamanga anthu inuyo anzathu achitetezo ambuye akudalitseni mwateteza chofuna cha amalawi Kapi- tapitirizani kugwira ntchito imeneyoyo ndi cholinga choti chofuna cha amalawi ichi chichitike ndithu zaka 5 si zaka zamasewera anthu avutika kwambiri tikuthokozeni inuyo komanso ndimafuna ndipemphe a ku MACRA Tagwirani ntchito yoyenerera. Inu mukudziwa network yathu sikhala, takhala tikuchitidwa assure kuti network ziziyenda bwino bwino koma mwaona mmene zinthu zikukhalira. A MACRA, a electoral commission, a ESCOM amene mmakhala ndi fibre tapangani zakuti kumakhala mawa, kumakhala mawa. Tigwire ntchito yowakonda amalawi ndi cholinga choti zinthu zathu ziyende bwino. Amayi ndi abambo kukumveka ndithu nkhani zambiri ndipo tikudziwa ukakhala kuti ndiwe boma limene likuyembekezeka kulowa m'boma, chipani, a government in waiting, information imabwera mothinana bwanatu mundikumbuke koma kuli izi. Tikudziwa bwino kuti m'mamawa kunali meeting imene amayiti uh, inner of the inners in as far as uh, strategic team is concerned ya Malawi Congress Party. Amakambirana mmeneko ndipo akambirana zambiri ndithu, zina mwa izo ndi zokuti ayesese chilichonse chimene akanatha kuchita ndi cholinga chokuti kuwina kusakhale kwa above 50 plus 1, achiikebe kumunsiku cholinga chokuti akuti kukakhale uh, rerun and tinene pano kuti tikudziwa kunena kuti akuti cholinga cha rerun-cho si china ayi china chake cha atembenuzi kunali nthawi imene analembetsa ana akusekondale amatenga ana akusekondale nkumakalembetsa manambala ndiye aona kuti ana anali ku holiday yagona game ija afuna kuti rerun-yo ichitike ana ali ku sukulu cholinga akavote kumaona ngati kuti manambala ayenda bwino tikudziwa zonse kunali ma attempts amene magalimoto anthu ena amakatengedwa ku mtunthama ndikumatengedwa nkumaikidwa mma fortuner kumakazungulira cholinga chokuti zisayende. A Malawi chimene tikunena kuti chisankho munakaponyachi chimene chija ndi chanu si changa. Aliyense anadzuka mmamawa ndipo kuli anthu ena amene anadzuka as early as 3 am kupita kuti akaponye voti yawo. Amene aja chivoti mwachiponya chija ngati chimene chijacho sichigwira ntchito yoyenerera chifukwa choti wina wachita manipulate ma numbers ndiye kuti sichithandiza chilichonse. Ndikupempheni konse kumene muli amalawi voti iyi oti ayiteteze siachitetezo okha si ife tokha chifukwa amadalira information yanu. Paliponse pamene mwaona chodabwitsa inu musatengere mphamvu mmanja mwanu koma auzeni achitetezo kuti athandize ncholinga chokuti voti ija munakaikayi igwire ntchito yoyenerera. Amalawi anzanga mmene mwachitira kukatuluka nkumaponya voti motero ndiye winano akangoti basi wayisokoneza zaka 5 ndikukuyikaninso mu ukapolo si zaka 5 zoyenerera inu mwagwira ntchito mwaponya voti ndipotu ndimafuna ndichenjeze mmene ndikupita kumapeto a director kunena kuti komatu mmalawi siomutengera for granted. Komanso ndimati ndipemphe aku boma, mmene ife timakhalira conscious kuti zimene tingayankhule zitha kuphwanya lamulo, zimene tingayankhule zitha kupita pena, inunso mudzilankhula koma musamatha mawu chifukwa kuli mawa. Mukayankhula kwambiri zina zokuti ziphwanya lamulo, ndikutsimikizireni kuti lamulolo likutsatirani ndipo sikale. Ndipo mukamayankhula mudziyankhula kuti mukuyankhula kwa m'Malawi amene anatuluka nkukavotayo. Ndiye ndimati ndipemphe kunena kuti ino ndi press conference yathu yoyamba kukuzakuuzani aMalawi kuti a Electoral Commission ma results akubwera nawo ndipo pa nthawi yake ayamba kutipatsira. Inu abale athu kumene muliko musalole kuti wina akusayinitseni, amene muli ku ma district tally centre musalole wina akusayinitseni fomu yosalembapo china chilichonse. I am reliably informed ku Mzimba mwachitsanzo, monitor wa AFORD anandiimbira dzulo kuti atalembalemba pa form wina anabwera nkudzauza kuti iyayi chifukwa choti tikudikira ma book 62 ingosainiranitu ni zimafomuzi kuti tisachedwe. Aa mukuthamangira kuti? Amalawi analawira 3 koloko wakuuzani akuthamanga ndani? Osasaina form imene ilibe information mungazasaine zachabe. komanso ndikudziwa bwinobwino ku Mangochi Mkungulu kumeneku kwa mambo Mkungulu kumene mmodzi mwa anthu ogwira ntchito anayimbiranso ma monitors kuti tabwerani kaye kuno mutibwezere mafomuwa ma results sheets-wa tidzaku ti- ti- mu- inu achipani adzatengera kuno aa inu nthawi zonse chisankho akatha akasaina aja amatenga duplicate nkumapita nayo ndi amalawi ndimafuna ndikupempheni konse kumene muli tatiyeni tikhale maso titchere 5 years ija inali yambiri apa ipite 5 years titaona zenizeni koma na zimene zikutuluka zomatchedwa unofficial results zikupereka chiyembekezo kwa mmalawi wina aliyense ndipo tikupempheni mukhale pabata zikomo kwambiri coordinator
ife ngati chipani tikufuna tiyathokoze amalawi pa ntchito imene agwira dzulo potuluka ndikukapanga exercise their right kukavotera atsogoleri amene akufuna komanso ndiyathokoze amalawi omwewo mmene zikuonekera kunjaku ndi amalawi ochuluka kwambiri amene avotera professor arthur peter mutharika komanso ma members of parliament a dpp ndi ma councillors a dpp tikaona ma results amene ayamba kale kufika zikuonetsa kuti ndi amalawi ochuluka kwambiri amene akukonda utsogoleri wa dpp ndiyathokozeso anzathu achitetezo makamaka a malawi defense force pa ntchito imene akugwira ntchitoyo sinathe Taona ndithu akugwira ntchito yotamandika. Pitirizani chifukwa Amalawi tikudalira inuyo. Ndimafuna ndinene mawawa kuti Amalawi tavutika kwa zaka 5 koma tinapirira, tinasankha kupanga zinthu in a democratic way. Mosogozedwa ndi usogoleri wathu wa DPP mukuziwa kuti president wathu Professor Arthur Peter Mutharika ndi munthu wokonda mtendere. Ngakhale Amalawi tinafinyika zaka 5 kukhapidwa kukhala m'malaini a zinthu zina zilizonse essential pa moyo wathu simunaonepo mademo ochokera ku chipani kwathu simunaonepo violence ya mtundu wina uliwonse timadikira kuti pa 16 tikachite exercise our democratic right tichotse bomali democratically ndikunena izi chifukwa chokuti amalawi asankha njira ya democracy ndiye timafuna tipemphe kuti chifuniro cha amalawi chikhazikike let the will of the people prevail tikunena izi chifukwa chokuti anzathu ali pakali pakali pakali tikumva akutanganidwa kwambiri kufuna kupanga zinthu zosakhala bwino zosokoneza tiyapemphe kuti tadekhani chinthu chapita ichi aliyense wamaso akuona tiyeni tisasokoneze bata imene ilipo ipitirire amalawi asankha asiyeni ufulu wawo wosankhira wagwira ntchito ife ngati amalawi ufulu umenewu tiuteteza ndipo sitilola kuti china chilichonse chitiphere ufulu umenewu Mafunanso ndiapemphe anzathu achitetezo kuti m'mabodamu mukhwimitsidwe chitetezo. Sitikufuna andale ayambe kutuluka tili pakati powerenga zisankho. Adikire amenewo chifukwa tamva enawo kuti ayamba kulongeza. Sitikufuna, we do not want any politician to leave now. Please tithandizeni. Komanso ndimafuna ndinene ichi, DPP timasogoza bata, timasogoza mtendere. President wathu amakonda mtendere kwambiri, it's evidenced. mukuziwa inuyo koma ifeso tili ndi red line tiyapemphe anzathu asachite cross red line imeneyo tikudabwa lerolo a Kabwira alankhula zambiri iwo omwewo akuti tidikire ma results iwo omwewo akuti president wawo wawina akuzipanga okha contradict tisachite confuse amalawi inu ngati mukuziona kuti mwawina tatuzeni kaye za ku constituency kwanu a Kabwila zayendako bwanji ndiye chikhale chitsanzo kuti nduna zanu zingati zagwa zagwa chifukwa chani amalawi sakukufunani musadzikakamize kwa amalawi Amalawi akulavulani, vomerezani, khalani pansi. Ife pa, pa zisankho izi clearly tikawerengera kumbali yathu tili kutali kwambiri, tadusa kale pa 60 koma sitikulankhula tinali phee ndiye tudabwa kuti a Kabwila amayankha ndani chifukwa ife tinali tisanalankhule akuti ayi anthu akulankhula iye akupanga

chifukwa zimenezi nzimene zimayambitsa mapokoso. Sitikufuna mapokoso. Khalani mwa bata ife tili mwa bata. Tiyeni tizidikirira pa BICC atiuza. Mmene zikuonekeramu inuyo mungokonzekera kuti mukuchoka. Sizo, sizo, sizofunanso kufunsa mwana iyayi. Amalawi akukanani. Umboni ndi umenewo. Nduna zanu muzione zagwa zingati. Akukanani Amalawi. Ndiye sizobwera nkumafuna kutitokosola ife tili phee. Kupanga zathu munanenapo 2019 kuti mukhetsa mwazi ulendo uno zimenezo please sitifuna kuziona be democratic accept the results the will of the people tipatsane ulemu uh, moderator ndilekeze kaye pamenepa
Eh, zambiri ayankhula kale inenso kwanga nkungoyikira ndemanga choyamba ndine munthu wosangalala kwambiri komanso kuthokoza amalawi amene munaonetsa mkwiyo wanu dzulo kukaponya masankho mutatopa ndi kusowa kwa forex kusowa kwa mafuta kusowa kudula kwa zakudya dzulo mwaonetsa mkwiyo wanu kuti bomali simulifunadi uh, kuwina masankho ndi manambala ma figures 2020 dpp atapanga tonse alliance tinadziwa kuti dpp yaluza mmene tonse alliance inkachitira kumwera ankatigwebula ankapeza ma figures akuluakulu blantyre akutikwapula apeza ku Phalombe tikumenya Zomba tikumenya pakali pano zimene zatembenuka eh, president uh, professor Arthur Peter Mutharika ndi amene akutsogola kwambiri zigawo zonse zino za Malawi especially pano pa central region ku stronghold kwa Malawi Congress Party the ruling party kumene amaganizira amakhala akunena kuti analembetsa anthu 3 million and 60 chakuti koma zinthu sizinachitike monga mazayendera tsoka ilo m'midzi amadaliramo anthu onso sanatulukenso mmene amaganizira achita kuvota ochepa m'midzimo mafiga zonsewo ife tinena pano tili nawo anu unofficial results tili nawo mamonita athu onse atipatsa tikudziwa kuti adadi amamenya kwambiri ndipo akuswa pakali pano ndipo tikudziwa ndithu adadi akutibula ndipo amenya ndithu nkhondo imeneyi ndiye ndimafuna ndingonena kuti asamangolubwalubwa kunjaku kuti ayi e, titere tiwina ayi nkhani ndi manambala atipatse manambala awo iwowo poti ife manamba athu ndi awo ndiye timadziwa kuti awa akudziwa chimene akunena dedza example stronghold MCP amadalira pena dpp imakhala patsogolo pa nambala 1 unofficial results iwo aja amakhala pa namba 2 ku Dedza kumenekoto Mchinji tiwagwebula kwa basi unofficial results tikutibula kumeneko Kasungu tikusasanthanso unofficial results kumeneko ndiye timati kuwina masankho mukaona iwowa akungowina wina pang'onopang'ono central region komanso tikupikisana ku southern region amapeza 18 adadi akumenya kwambiri imene ku 70 kuti 8 percent northern region akupeza ma ngati size ya nsapato kumene mavoti kuti akamati akuwina awinira pati unofficial results ikusonyeza kuti dpp motsogozedwa ndi profesa Arthur Peter Mutharika adadi akukwapula pena paliponse masankho amenewa ndiye tofuna tinene kuti kuvota tavota dzulo patsala masiku 7 malamulo amanena kuti amalengeza masankho pakatha masiku 8 lero padutsa tsiku limodzi masiku 7 tigonanso azitipatsa pang'onopang'ono litsa masiku sikisi pamene pazosezo Amalawi ndifuna kupangana shuwa kuti vote yanu ija nthawi imene ankafuna apange zopusa dzulo sizinatheke nyawu zinenso kutuluka sizinatuluke ankanena m'misonkhano mukukumbukira kuti adzatulutsa kang'wing'wi kuti akathamangitse anthu kuti akavote sizinatheke chala cha mulungu chikalemba kuti izi zitere likakwana nyani mtengo uja umaterera ndimafuna ntero kuti amalawi mukhale tcheru mwembo okonzeka ena amene mulibe nsalu zokongolazi muthamatipeza tikupatseni zaulere kuti mudzikasoketsa zosoketsasoketsa chifukwa chinthuchi tachitenga ndithu mukatipeze ife tikupatseni ma unofficial results athu kuti ndi awa masankho ife tikutsogola dpp zambiri zotsogolazo zenizeni zovomerezeka atanene ndi a mec

koma apa asirikali ndiye atuluka kungopopani pang'ono asirikali atuluka kutibula kwambiri dzulo anamanga ma road block pena pali ponse muno mmalawi kuti ayi magalimoto apite kuma fattani afuna akapangenso ma ballot paper road block pena pali ponse kuonetsetsa kuti vote ya malawi itetezedwe ndiye vote ya malawi itetezedwa timafuna tipemphenso mec kunena kuti monga ndinanena kale ine ngati vice president wa central region pa ma figures onse ife a dpp tinali ma monitors anzeru zonse tili nadzo zosainidwa zimene zikuonetsa kuti adadi akugwebulanso pena paliponse unofficial results babylon is too late to save pakali pano wagwa ndiye mwina musachotse zochita kuti mupalamulenso chifukwa mukapalamula tikunjataninso chifukwa muchedwetsa Atolankhani nanunso ma figures muli nawo. Ma unofficial wo, results wo mupitirize kumwaza kwambiri ma Facebook mu kuti adzidziwe kumtundako kuti kunjako zinthu sizili bwino ayi. Amalawi anzanga, ineyo nkafika pamenepa nsathe mawu ayi. koma gemuyi ikuoneka kuti ifeyo taponyera patali tayiphula dzingatani dzingatani mudakaona anthu ena ama- anyamata amwe- a malawi congress party a media ngantudzu kuti mukudziwa inu ngantudzu bwezi pena akulemba pena paliponse dzimba kuti mwakuti koma kuli zhuu kusonyeza kuti dzavuta dzavuta ali kudzenje uko nde palibe chimene angatipomboneza ayi ifenso sitigona yayi mwina mutiona kuti masowa ali psuu sitinagone Tangosintha zovala ndipo sitigona mpaka pamathero a zimenezi kuti tione zathera apa. Akunenera. Inetu nsiyire pamenepa. Zikomo kwambiri baba.
Olemekezeka Mayi Joyce Banda mu 2014 sanavutevute ayi, sanapangenso ma press conference ayi, chifukwa iwo amakonda democracy. chimodzimodzinso profesa arthur peter mutharika mu 2020 sanavutevute kumapanga ma press conference ayi kapena kumati kutsutsana ndi amalawi anangonyamuka ulendo wa ku mangochi chimodzimodzinso tikuyembekezera a chakwera abwera posachedwa apa ati fo- a- anena kuti apapa ineyo dzandikanika anyamukanso ulendo ku kasiya ndipo iwowo tidzaperekeza ndikukasiya kukasiya komano mmene akupangira zinthu zawo makamaka a kabwila sakupanga bwino munthu amati mawu msamatha kuno nkunja kuyanja lichero komanso ngakhale zikhala chonchi iwonso aluzanso aluza constituency mayankhulidwe oyankhula motumbwa molumbulula timati ulumbulula si abwino pamudzi sitikhala choncho kuli mawa kutsogoloku mwina kuyankhula kwake titero ndiye ndapemphe mayi ma e, apanga mupangadi ndiye mukatero mwapatse mayi makhumula amene ali a vice president a ndp kuti nawonso ayankhule
Wasirira miyapi yanga. Eh, nasema mbia kwa kufanya maisha mbia kwa abwino wambiri chimene ndimafuna ndingowunikiranso pano chonena kuti ayankhula kale za- ayankhula kale za chemwali athu a- a jessie kabwila timalemekeza kwambiri dokota jessie kabwila Mm, timalemekeza kwambiri doko eh, koma nawonso unofficial result

tikukambanso za chomanika uku deputy wa chimwendo ogwanso tsopano mukaona mmene zinthu zili zimene zizi amene ndi ma pillars amene amakhala mkabineti amene amayankhulana ndi a president nkumauzira apule muwina apule muwina kumewanya kuluza ndi apuleyo kumeneko nkumamvera zimenezozo ndikumbutsana amalawi kagulu kameneka kanayamba kugula katundu uja ku butcher kuwanamiza apule komweko komweka fertilizer komweko komwekonso kuja ku pharmacy komwekanso komweko mafuta kusowa mpaka tsiku lerolo kagulu komwekanso kumati zinthu zikuyenda bwino bese ndalama nde nkumanena kuti ari maf- ma- ma- ari afuna apange asinthe ma figures iyi Eh, mukhulupirira malawi kapena afuna kuti angolichedwetsa angolichedwetsa anthu so mafani kumange pamene we emphasize zonena kuti zinthu zidatha kalezi ndi kanthawi kuti basi ino apanga angathe kupanga chani ndi masiku 8 si choncho doko e masiku 8 oti atengelezere kuti alengeze kuti mtunda kumangochiko eh, uyambe kuyendetsa dziko nthawi tilibe amalawi za ma forex zina zoterozo zikomo kwambiri Eh, mwina muyankhule awa awina eh, awa awina inenso ndawina awa awina eh, awa awina ehe tonse tonse patawina panopo owina koma amamenyepo propaganda yayi timaswa sasantha Yeah. eh zikomo
Eh, amene amapangisa uko press also lose okho so bwanji um, zikomo kwambiri akuluakulu tsogoloko komanso ndithokoze a press chifukwa cha kubwera kwanu mmene mwamvera ine ndi makhumula andikuza makhumula ndine vice president for the central region wa national development party and tikuyenda limodzi ndi anzithu- anzathu a dpp ndi aford zambiri ndi zimene anena za unofficial results unofficial results are premi- preliminary results

uh, the public knowledge on how things are working nde tiyeni tilemekeze these of, of unofficial results chifukwa at the end of the day sikuti zimasiyana kwenikweni ndi the official results zikomo kwambiri

since 1964 ndikumbukira a uladi nthawi inayake ankangoti atibera atibera zija mmalira zija ngati munalowa mboma malawi congress party thank the nine parties that were with you not mcp it is tonse that won mcp on your own Muli kutali kwambiri, accept your position. Ndimangofuna ndinenese penepo kuti muzikumbukira kuti dpp is a system, is a system. We are repeating the history. Tinachotsa boma likulamula and we are doing the same with apm ndi kukhala kwake kwa apm anthu timangomkonda so don't be surprised as i said simunawinepo ndipo simuzawina mukaona trend ku north tikukukwapulani ku, cen- ku, ku central kuno tili nanu nanu sitikukusiyani ku south ndiye it's a shame anzanunso a utm a- muli pa number 3 a malawi congress party kukakhala ku east uku ndiye mtisanene mukuti mphamvu zolankhulira even a kabwila mukuzitenga kuti anzanutu akhala phe amyatamyata chinthuchi samalani mmene anenera a gangata kuli mawa andi mawa boma ndi limene mukuliona kusogolo kunoli Bomatu lija munkanena ali machine machine ajano ali kuno tikupanani samalani pakamwa nthawi yatha kale last minute is always dangerous thank you chair omaliza
samalani musaononge dziko lino musaononge chuma cha malawi tikumva kuti ku acb tikumva kuti ku acb ko mwapereka ma no objections a MAREP, ma contract a MAREP kwa anthu a Malawi Congress Party ndi cholinga chakuti pamene tikubwera dpp mukhale kuti mwapatsana kale ma contract amenewo tiyimitsa zimene zinso zachitika ku mafetereza zachitikanso yes tiyimitsa zimenezo zakuba za mabucha life amalawi from the unofficial results akutipatsa mandate yakuti dziko lino tikonze